ndị be anyị daalụnụ okonkwo na things fall apart kpọrọ ụmụ ya ise oku oge nwoye joinchara christianity ọ kpọọ ha oku kedu ihe o ji wee kpọọ ha oku ihe o ji wee kpọọ ha oku wụ na ọ bịa nee anya na future n'ọdịnihu ife ọ fụrụ ejughị ya afọ ndị Igbo ibe m mmadụ one n'ime anyị na-eche maka future mmadụ one n'ime anyị na-eche maka future nke ha future agbụrụ ha future ndị Igbo before i chee maka future ị ya-eche maka azụ mhm. ndị Igbo one ma na before 1966 January na ọọ ndị Igbo wụ ndị na-ekwu na anyị ya-enweriri one Nigeria ndị ọzọ na-ekwu na ha chọrọ ịpụ kịta ndị ahụ na-ekwu na ha chọrọ ịpụ wụ ndị na-asị ndị Igbo ma ọ sọrọ ụnụ ma ọ sọghị ụnụ ụnụ ya-anọ ya adịrọ m sure na majority of ndị Igbo ma history ha but ana m enotice na o nwere ndị Igbo na-eche echiche o nwere onye be anyị mụ na ya kpara nkata ihe dịka ụbọchị ịtọ gara aga wee putuoro ya hypothetical case ka o si wee saa m ya ihe ọ sara m gosi m na ndị nwere echiche n'ala Igbo hikwanụ nne na ọ ịgadakọta ha ọnụ asị m ya na ihe na-egbu Igbo wụ amaghị nsọ enwezighị nsọ amazighị nsọ enwezighị nsọ ọ sị m kọwaa m sị ya ndị a na-achị obodo a na-akpọ nigeria na ọ bụrụ na o nwere onye gị na ya na-adị mma n'ime ha ha wee na-eme emume ha ha wee sie họsịa bute rice na anụ na be gị ị ya-eri gị na ndị be gị ya-eri ọ sị na ha ya-eri m sị ya ụnụ nwa mewe christmas ụnụ esie bujere ha ha eri o chee chee chee chee sị na ha nwere ike iri m sị ya na ha ya-eri o chee echiche chee echiche cheta na o nwere ife mee na o ji ma na ọ na-awụ onye igbo ahụ butere nri ahụ pụ ha anaghị eburu ya wufuo m sị ya na ndị ahụ ka nwere nsọ ana onye igbo ọbụla a mụrụ na nine months kwesịrị ịma na o nwere ihe a na-akpọ nsọ na omenala igbo ndị igbo ada emezi ndị igbo ada edowezi ife mebikwanụ ala Igbo wụ onye ọbụla wụ a wise man onye ọbụla wụ a wise woman ọ nya wụ ihe mebiri ala Igbo but ife na-ebutekwanụ wisdom wụ studies ọ bụrụ oge ndị ọcha abịabeghị ị ya-anọ ndị okenye nso wee marụ ha na-ekwu ị na-ege ọ wụ a sort of school ị ma-esi n'ụra kunie because na i gotere phone nwee access to Facebook ị wụrụ a wise person etake m time wee study ebe Fulani ji wee jide Naijiria kachasie ike na o nwere onye dị well studied leadiri ha i nee anya ebe a my life akwụkwọ Ahmadu Bello dere i nekwa anya ebe a nke a biography ya ewepụtara m time study stọdịa nwata nwoke a wee fụ na ife mba ji wee bịa sie ike awụ na onye meri in depth study bịarụ pụta leadie ha build all the society by the time o ji nwụọ at the age of 56 o layna foundation nyazi ka ha na-eso ọ bụkwa na ha ya enwe isi ọwụwa na afọ ọrụ nke ha ji wụrụ mmadụ ha ya enwe ya mana e jee n'elu jee na ala ha ya ekwute etu naijiria ga-adị ọ nya wụ na mba siri ike but na nke anyị wụ na onye ọbụla nwere phone na ọrụ n'elu kịta awụrụna scholar ife m ji wee mewe video a bụ ife a m bitụgoro aka o nwezi onye chọrọ ige ntị o nwezi onye chọrọ ịstudy anything wee wụrụ expert na ya e si n'ụra kunie makpo afọ onye ahụ n'ọnwụ n'ọnụ ọna di nwa ọkpụ ka ọwa ọnwụ n'ọnụ ọna di nwa ada ka ọwa obedo na ọ nụbeghị nwaanyị ka ọwa nda anyị wawa igbo na-erespect ụmụ nwaanyị etu anyị si erespectkwa nwoke maka Facebook a na-ekwu ọ gada anara a few igbos manye aka na ife ọ mahọ na ife na-ekwu ọ mahọ ọ wụ etu ndị igbo si wee si Israel ada ama ama igbo ya adụhụ adụhụ ọ dị linked to etu igbo si wee si Israel because na etu igbo si wee si Israel all that connection igbo na Israel ka ọ ya wee onye igbo nene anya ọfụma o wee mebe ife nna nna ha mere ọ hapụgoro wee zọnye ụkwụ n'ọnwụ nsọ a onye igbo gụta ya na baịbụl ọ dị na baịbụl onye igbo ewee maa na ọ ihe na ya anachighị ya mebe ịsọ nsọ a onye igbo baa na na studies gbasara ndị Israel wee gụta etu e si akwa na ndị Juu a ọ na-afụ asị ndị mba na-akwa mmadụ na ndụ onye igbo ewee matakwa na onye igbo na-atụ ero etu anyị esi gbusisi ndị igbo na-akwa ya na ndụ na culture is dynamic emebibeghị onye igbo baa na jewish studies gụta na ndị juu na-akwa ozu 7 days o wee rota na nya nwa na-akwakwa ozu 7 days m fụ ebe nwata nwaanyị kpọkọrọ ndị igbo sị na ndị juu abịa na nnewi bịa nene sị na ndị igbo esighị ebe ahụ m wee na-ajụ na igbo ọ ndị juu ya ekwu ebe anyị si ife ndị juu ya ekwu ọ wụ ma ha esi Israel ma ọ na ha nwa esighị Israel ha enweghị right ikwu ebe ndị igbo si because na ha study ha ama na juu abụghọ necessarily na ọ sọọsọ ha bụ Israelite mana nwata nwaanyị amabaara na ya meanwhile o nweghị ndị juu bịa nnewi ndị juu ada achọ okwu ndị juu ma na ha dị too civilized ịma na ha ya baa jee na-agwa mba ọzọ n'ebe a ka unu si ma ebe a ka unu esighị na ọ onwe ha ka ha ya ada ekwu maka ya o nweghị a single onye juu bịara nnewi ndị bịara nnewi wụ ndị Christian mana due to na phone dị cheap and na Facebook dị cheap ọ mabaa na na ya si ebe ahụ mapụta mabaa na obi a anyị na-ayọ ndị Igbo ha nakpuo na ya ka Igbo wee dụhụ na Judaism ajụọ onye a kedu ihe wụ Judaism a ọ ma nkọwata wanụwụ kedu ihe wụ Judaism Judaism ọ karịrị ebe ndị Juu na-agbakọ akpa arọ etu ha ya esi ebi ndụ ha ka ha wee sọvaịvụọ n'ụwa na-emegbu ha emegbu maka ndị juu ma na a na-emegbu ha emegbu mana igbo amaghọ o nwekwọ na ife ọzọ judaism a judaism wụ ebe ndị juu na-agbakọ ha rota chukwu ebe ahụ ha erota nna nna ha ha ewee sị na ihe a na-akpọ antisemitism na-asị kpọba ndị juu asị na ọ na-ekunikwo na-ekuni ke ka anyị esi jekwu gọọmenti anyị ka o nyere anyị aka menyụọ nya bụ ọkụ o nwere ife ọzọ judaism mana ọ bụ ha ka a na-akpa n'obi ife a na-akpa n'obi wụ igbo na anyị na-ana na ana ke ka anyị esi dụhụ anyị rota chukwu anyị erota nna nna anyị ha rota nna nne anyị ha anyị nwee ụkwa anyị erie anyị nwee palm wine anyị aṅụọ ebe ahụ anyị ewee sị na igbo na-ana ana na ụdị stories ị ya adazi anụ na nwaanyị onye igbo bịa kpọkọta nwaanyị onye igbo to um, dubai ha ihe na akwụna ụdị stories ị ya ada anụ ọ na obi ka a na-akpa mana onye igbo amaghị n'aka na ya without any inquiry o nwedụ mba na-eme etu a na-asọvive asọvive o nwere mba na-eme etu a na-asọvive asọvive na i kwetaha na ndị igbo si Israel ị kadụ Michael Ọkpara mara ihe ị ka Zik mara ihe o nwere anything ha dere ị gụgoro nke wụ Odyssey by Nnamdi Azikiwe ị ka Azikiwe mara ife ị ka even Chinua Achebe nụrụ maka ya sị na ya eneba anya mara ife ke ihe ị madụ maka na China na-eme phone onye gbapụrụ igbo anya from the truth ọ Afigbo maka afrocentrism a bịa nwee independence ha wee gụọ ife niile ndị ọcha kwuru maka ndị oji etu ndị oji si ya awụghị mmadụ wee were iwe wee sị na ya adịrọ sure na ndị Igbo nwere ebe ha si Nwaezeigwe wụ onye ọ kụziri na UNN gụchara akwụkwọ Daniel Lis dere wee sị ndị Juu na a ma na-adiskọsụzikwana maka ụnụ nwa wụ ndị Juu again without iwebata Igbo na ya meanwhile nya bụ Afigbo mik o so na ndị o miskwoturu o miskwoturu ya ọ nwanna anyị nwoke eluigwe ikechukwu wụ onye wepụtara ya na Afigbo ahụ ndị unn nere anya wee na-echu onwe ha afa because a whole university of that level a gụwa universities siri ike na afrịka ada agụnye because they are not up to date with current research ha amaghị ihe ụwa na-ekwu at the moment onye ahụ lay foundation ahụ ebe ahụ Meek a so na ndị ọ quotechara mana ọ misquote Meek maka ọ bụrụ ihe Meek kwuru ka o kwuru Meek sị na o nwere mgbe ya ji neba anya na omenala igbo mana o nwere mgbe Afigbo ji megide research sị na ọ etu a ka omenala igbo adị so ndị be anyị ka anyị jiri nụ nwayọọ ka anyị wee ruo n'ọsịsọ ka anyị jiri nụ nwayọọ ka anyị wee ruo ọsịsọ ọ wụ na ebe a nọkọta ihe 50 years ago ndị Igbo anya then think of ihe next 50 years ga-awụ ị daghị eche echiche maka ọ wụrụ etu a esi aga kịta ka ihe esi aga next 10 years ka ọ dịbagodo otu a